puwavurɔn kelen sogo o y'a timimama yɔrɔ ye an mago bɛ jɔ o fana la pitipuwa dɔɔni an b'an ka karɔtiw ta k'o fara si walima k'a fara wɔrɔ k'o kɛ minɛn kɔnɔna la fan dɔ fɛ n ka nave n b'o fana ta k'o wɔrɔ k'o bila fan dɔ fɛ n bɛ n ka jaba fana wɔrɔ k'o kɛ fan wɛrɛ fana fɛ tuguni n bɛ n ka karɔti ta k'ale kɛ rɔn rɔn ye nin cogoya in na nave n b'ale kɛ rɔn kilancɛ ye k'u fɔrimu fɔfɔ ɲɔgɔn kɔ o cɛ ka ɲi kosɛbɛ n ka tomati denkɛnɛ n b'o ta k'a ci nin cogoya in na ka sɔrɔ k'ale sin k'a ji sama ka bɔ a la a tɛ nin n ka jababulu n b'o ta k'a sananko k'a jɛ k'a tigɛ ni n ka sizo ye n'o t'i bolo i bɛ se k'a tigɛ n'i ka muru ye n ka sizo ye o ka teli wa a nɔ ka ɲi fana n bɛ lɔgɔti dɔɔni far'o kan k'olu bila kɛrɛfɛ n ka puwavurɔn n b'o ta k'o tigɛ tigɛ nin supu min filɛ nin ye tantɔ nin ye kɛnɛya supu de ye barisabu legume fɛn b'a la nin bɛɛ ka ɲi anw fariw ma n ka arikovɛri n b'o fana ta k'a kunkolo tigɛ tigɛ ka bɔ a la n ka pɔmitɛri n b'o fana ta k'o tigɛ k'o kunbaya arikovɛri ni pɔmitɛri bɛ bila kɛrɛfɛ fo kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'o k'an ka daga la n bɛ n ka daga sigi sisan nɔ k'a fa ji la ji litiri duuru ɲɔgɔn na n y'o de kɛ n ka daga la n ka tomati sinnen sogo jababulu ni lɔgɔti dɔɔnin n b'o kɛ sisan nɔ n ka daga la tɛ nin ye n mana lamaga lɔgɔti tɛ caya dɛ fitinin dɔrɔn a bɛ daga ɲɛgɛn dɔrɔn de n ka karɔti ni n ka nave puwavurɔn ni jaba tigɛ tigɛlen n b'o fana ta sisan nɔ k'o k'a la olu bɛɛ bɛ k'a la barisabu olu mɔ man teli kosɛbɛ an b'u to yen ka tobi kosɛbɛ ka ɲɛ n bɛ sɔrɔ ka na n ka layi ta persil poivre ani kɔkɔ n bɛ sɔrɔ ka na olu yɛlɛma n ka daga la sisan nɔ k'a to yen n'a ka tobi n'a ye fo k'a ka tobi ninnu bɛɛ lajɛlen de ka mɔ minɛ karɔti ni navet ani jaba ninnu olu bɛɛ ka mɔ fo ka ɲɛ a bɛ tobi de koyi n'a ni mɔni man jan i n'a fɔ ko miniti bi saba ɲɔgɔn na n bɛ n ka haricot vert sananko k'a jɛ k'o k'a la tɛ a bɛ ka tobi supu yɛrɛ kɔni o ye ji de ye dɛ n'a ni mɔni tɔ to i n'a fɔ ko miniti tan ni duuru ɲɔgɔn na n bɛ n ka pɔmɛtɛri ta sisan nɔ k'o k'a la miniti tan ni duuru sanni n k'a bɔ daga la o b'a to o fana bɛ tobi ka ɲɛ o kɔfɛ n bɛ sɔrɔ ka na n ka petit pois k'a la petit pois k'a la ka n'o don ɲɔgɔn na n bɛ sɔrɔ ka kɔkɔ lajɛ ni sɔrɔ kɔkɔ y'a bɔ o t'a ye supu kɔni o ye jijan ye dɛ nin supu in nin kɛnɛya ji de nin diyar'i ye i b'a partager i ni teriw ni ɲɔgɔn cɛ aw k'an bɛn o la inchallah